Ineyo monga Morton Baghaya ndili mbali ya marefugees, ndimvetsetseni kaye musanandiponye miyala a Malawi. Ndikudziwa zoti dziko lililonse lili ndi ufulu wopanga malamulo ake ndikuwapanga implement mmene likufunira okay? Ndi dziko la Malawi lili ndi malamulo onena kuti marefugees akakhale ku refugee camp, zimenezo tikudziwa komano Chifukwa chani ineyo ndikufuna ndikhale mbali ya ma refugees? Choyamba aMalawi tinene kaye zimene likupanga boma la mcp. Boma lililonse mu history likakhala kuti chuma sichikuyenda bwino, likakhala kuti china chake chasokonekera mdziko, amakonda kunamizira anthu akunja. Zimenezi tinaziona ndi uh, Hitler uh, ndi ma Jews Eh, nationalism imakula uh, dziko chuma cha dziko chikakhala kuti sichikuyenda bwino koma chimenecho tiye tichike pa nambala 4 choyamba ndinene kuti kodi amalawi ife sitikuziwa zoti ife ndife ma refugees hmm? monga ife atumbukafe tinathawa ku congo nthawi imene ikutchedwa manyiwema tinapita ku tanzania kumeneko ndikumabwera ku malawi Kumalawi kuno tinapeza akafula tinawapha onse amalawi ambiri samaziwa zoti kunoko dziko ili mmene tinkabwera ifeyo hmm. kunali anthu kale tianthu tatifupi tifupi tinatipha tonse achewa sanabwera eh? mu ma 19 mu, mu 15 century around there hmm. kuzaphanso akafula kugwirizana ndi atumbuka ifeyo anthu atali atali ma bantu peoples tinabwera kunoko hmm. alomwe nde anabwerako mochedwa pang'ono mm, kuchokera ku mozambique nthawi imene azungu atabwera kupanga ma tea estate chani ku ku mulanje ndi ku- ndi ku thyolo anthu kukhamukira kuchokera ku mozambique kumenekonso kunali kankhondo komanso kunali strife kubwera anthufe ndife ma refugees eh? ndi anzathu apakatipa angoni mm, kuli achina ndani achina maseko ngoni eh, kuli angoni aku mzimba anakanthamulidwa nthawi imeneyo ndi shaka zulu ku south africa I, anathawa pamene paja kubwera ku malawi ena anakafika mpaka na ku tanzania ndikupanga madziko kumenekoko ma refugees ndi ati iwo amene anabwera chapompano azungu nawonso anakhamukira kunoko ma indians anakhamukira kunoko kufuna moyo wa nyuwani chifukwa kwawo sizimayenda bwino hmm? nde lero ife nde tikatembenuke ndi kumanena kuti anzathu amene anathamangira kunoko chifukwa choti kwawo kuli nkhondo chifukwa choti kwawo zinthu sizikuyenda bwino leroli tikawathamangitse azipita kwawo kodi tikupanga zimenezi chifukwa chani okay mwina ndanena za ku history munena kuti zimenezi zinali kale eh, tisanapange ma- maboda okay ifeyo panopa mukapita ku joni kuja amwene ife kumuzi kwathu ku Muloza munthu ukakhala kuti sikulu wapanga wafika MSCE ntchito zikusowa anthu amakhamukira wa ku joni mangochi ija amwene inazazana ku joni zimba number one ku joni ndi panopa ifeyo tikufuna tizioneka mashali ndikumalesa anzathu kubwera kunoko kadziko kathu kosauka kaleka hmm? anthu ambiri amene amalawi kunali kunali of course inali fake eh? anthu amanena kuti ku city ya ku britain ku liverpool kunali madokta ambiri aku malawi kuposa madokta amene ali ku malawi kunoko kusonyeza kuti ifeyo timakondanso ku- kusatira moyo wabwino anthu amene tili mu blantyre anthu amene tili mu lilongwe anthu amene tili ku mzuzu timachokera mu Utale eh? timachokera mu makwasa mu makwasa timachokera ku- ku- kwa goliati uku timadzasonkhana muchani mtawuni chifukwa choti aliyense amafuna chani moyo wabwino chimene ndikuchiona ineyo ndi chakuti marefujiziwa amatipanga chani amatibera shine anabwera kunoko amwene alibe kalikonse mm, olo ndi malaya omwe anafika pamtika pano kulowa mtawuni nkuyambisa mabizinesi ma liquor shop eh, nde amalemera amaziwa kupanga ndalama zimeneso amadana nawo anthu akuchani aku south africa ma ethiopians amapita ku south africa kuja alibe kanthu amafika ku south africa kuja ndikupanga establish machani maspaza eh? ndikupeza kuti madola aja apanga zinthu zoopsa kumapanga ndalama kumalemera ndezimanyong'onya anthu akuchani anthu aku joni ndikuyamba kumawapha kumabwesa ma xenophobia tili pa joni pompo amalawi athu amene ali ku joni kuja eh, kumenekoso anthu akuchita bwino nyumba zimene zikumangidwa kunoko zichokera kumene sanapite kumene kujako kuti kulowa bwinobwino kutenga visa ndi ma work permit hmm, nde ndikuchiona chodabwisa kuti ifeyo tikumakhala harsh eh, towards marefujiziwa kodi mavuto athu ndi angati chimene tikufuna ifeyo tipange ndi chani mm? nde kunabwera ka president ka ku tanzania ndimapezeka kuti mm, ma officials aku a boma la malawi ndikumapempha ah, boma la tanzania ati kumene koko kuli anthu athu ku tanzania ko muwapase citizenship Ah, ifeyo ma refugees amene tili nawo tikuwathamangisa kuwakwezesa ndege kumaonesa ngati kuti ndi zitsiru Kodi amene akupha anthu, kodi amene akuba mtauni ndi marefugees? Marefugees amene amangopanga zachani zawo zoti atukuke, anaphunzira Chichewa hmm? sizoti amalanda malo amagula amayambisa mashopu ena kumalemba anthu ntchito Chimene chachuluka apapa ndi nsanje a Malawi chifukwa choti ifeyo sitimadziwa business. Ma refugees amabwera kunoko amene kuyambisa liquor shop amwene. Mowa wotchipa sizoti profit. Umadziwa business ya m'Malawi amwene kulowa mmenemuja mwini wake ngati kuti mwayambana nayo. Chimtengo ndekuti umo chifukwa chake anthu aku india amatishayinira chifukwa chake ma chinese amatishayinira amabwera kunoko kuthandizadi anthu hmm? business yawo business model yawo si zoti kubera anthu olo kuba shine anthu iyayi amangopanga zoti chani munthu ugule katundu wambiri chimene chipangisa zoti onse apange ndalama zambiri ifeyo amalawi zimene sitimatha amwene umapita ku shop ya chani ya mu indian kulowa mmenemuja amwene ish eh? kungoonera kuti ndikufuna ichocho chadula eh, ndi akunyengerera eh, amwene gulani amwene gulani eh, mgula kondomu mzimayi muli naye kale ndi ndi mwana wa zaka wa zaka 20 tu hmm? koma amalawi amwene ish ndikuti kumene mulowa mushopu ndikuti akwiya achena dziperefyumu dzikununkha mmenemo ataoneke kuti iwo ndi ndani da big osadziwa zoti customer is king ndi nkhani yake ndi imeneyoyo ma ma burundi aja umatha kulowa mshopu yawo amwene Eh, cheap shopu ukamapita kumene kujako 6 am asegula kale ndi- ndimakhala kwa Mchesi paja mu Lilongwe 6 am shopu asegula ukagula bread bobo shopu ya malawi amwene kupita kumene kujako

nayamba kutani kudana nawo kuwathamangitsa azipita kwawo nsanje kufuna kuphimba amalawi kunena kuti chuma cha dziko sichikuyenda bwino nde tipeze pena pake poti tiphimbe kumaso amalawi hmm? atawauza marefugeeswo azipita kwawo akwezeseni ndege dzindalama za nkhaninkhani kumeneko osaiwala zoti ifenso ndife marefugees osaiwala zoti marefugeeswo sanalakwe kanthu munthu ifeyo amalawi nkhani inanso ndiya kuona khungu la munthu eh? machinese ngati mdala shushu kuja amazapanga mavidiyo a ana mu Lilongwe motukwana anabwera kunoko ngati lebala hmm? koma chifukwa choti khungu lake ndi loyera amalawi amwene hmm? kumpasa permit kumpasa mpata zoti azipanga chani zinthu zakezo timakondera anthu akhungu loyera machinese amabwera kunoko hmm, alibe kalikonse kumaza tukuka maindians amabwera kunoko alibe kalikonse amabweresa azinzawo family chani amazatukuka koma ishi munthu wakuda nde mumupinga mumupinga pakana pakana athawe chifukwa choti inuyo mumapanga worship anthu akhungu loyera hmm? case in point nzathu shushu uja anabwera kunoko ndi ka construction company kena kake kumazapanga zinthu atachoka pamene popo ananyamula kakamera kumapita kumakapanga zake kumene koko ndi ana ife ndikumasekerera eh, mu chinese boss eh, ndikuti traffic akangoona mu chinese eh, boss yafanta bwana yafanta ndikuti basi amalawi ndi amene wowo mabulunda amabwera kuno amwene kumapanga business samatuluka panja samapanga chani okay ndikuvomereza zoti ti anthu ititi taku burundi taku drc taku rwanda ti anthu tina take kuti kalekale ti anthu tina take toti timadana zinthu za zii kuphana amwene chani eh? ndi anthu oti ali ndi chimtima china chake of course amalawi tili choncho eti? komabe anazisiya kwawo eh? ineyo ndakumana ndi maburundi oti eh? kuphunzira bwino eh? ama amayitana malawi dziko lawo lasopano kodi munthu akakhala ku malawiko nthawi yayitali choncho sitimapereka citizenship kodi ndi 5 years tu kodi umadziwa chichewa eh umadziwa integrate basi apaseni anthu chani danga chifukwa dziko ilili likuyenera kukhala la tonse dziko ilili lisamakhale lotchinjiriza kodi amalawi tili ndi chani kuti mpakana tizikhala chonchi hmm? anthuwa ma refugees wa kodi akulanda minda ma refugees wa kodi akulanda azimayi ma refugees wa kodi akupanga chi- Chipongwe anthu kodi ma refugees akubweretsa nkhondo yakwawo kunoko ayi akhala kunoko zaka 20 zaka 30 hmm? akuziwa chichewa aku, akuthandiza informal economy ya dziko ino akapita mu Bwabiwimo eh? Kuka, kukasaka nyumba sizoti akugula uh, sizoti akulanda ya sizoti anabweretsa mifuti ya akuchoka ku refugee camp nde ife tizikhala ndi humanity monga ife dziko losaukitsitsa kwambiri pa dziko lonse lapansi pano Timafuna anthu ena atithandize. Kodi chifukwa chani ife tikukhala ndi chimtima ichichi choti anthu ena asabwere? Hmm? Abwerawo azipita. Basi ti, ti hateful. Tisamakhale chonchi. Nde ineyo ndi mbali ya ma refugees. Malamulo akuti ma refugees azakhala ku refugee camp. Komano kodi kumeneko kwa azipanga chani? Zaka zikungotha. Hmm? Apaseni mpata amene akufuna join society ya ifeyo ajoine chifukwa choti ifeyonso amene tili amalawi zikatikanika timathamangira ineyo ndine refugee eh? ndinabwera kunoko chifukwa choti zi- zimene ndimafuna ndiwerenge ineyo kumalawiko kulibe ndi sukulu ndikayipeza kuti tipite kunjatu nchifukwa chi- tili kunoko eh? nde ndife ma refugees inuyo muli apopo ndinu ma refugees muli mBlantyre muli mLilongwe mu hmm? si, si kwanu kumene koko nde tisatseke chitseko choti ife tinawoloka hmm? tinkavutika ife amwene tinkavutika hmm? pano pano tisapange zoti ifeyo chifukwa choti tili pabwino tizinyozetsa anzathu anzathu akuvutika anzathu akuthawa nkhondo let's be human tizikhala a umunthu eh? kumatsegula chitsekocho yesu mo- akhristu amanena kuti bring your, your, your tired and, and weary eh? bweretsani anthu otopa anu tsegulani chitsekocho thandizani anthu eh? zisamakhale za tchalitchi zokha komanso ifeyo ngati anthu chabe nena kuti anthu kwawo amwene ku Rwanda kuja atabwera uh, Kagame uja kuchokera ku, ku Uganda kudzalanda boma amwene mpakana panopa amapita ku South Africa uja kukapa- ku- kukadiwisa anthu hmm? amapita ku Congo kuja kutumizabe zigawenga kukapha anthu te anthu amenewawo akabwerera kwawo kuja okay anapanga zinthu zoyipa nthawi imeneyoyo koma ena ndi ana ena anabadwira konkuno chifukwa chani tikufuna tiziwabwezeretsa kwa kwawo kumene sikuli kwabwino panopa kumene kuja malo anthu analandidwa pamene ku- kumene kuja ena akafikira mu prison kumene kuja ena akazunzika koopsa ndi dziko loyipa limene lijali amwene musamangoona zimene amanena m'manyuzi ku Burundi kuja is kuli nyasi zokhazokha panopa nde tiyeni tiwapatse mpata anthuwo ayambirenso moyo wawo watsopano kunoko ku Malawi tisayiwaletu anthu onse- tonsefe ndife mabantu akamayankhula chiyankhulo chawo ndi ife chimodzimodzi iwo moto amawutchulanso moto hmm. ndiye tisakhale ngati ena ake a satanic tiyeni titsegule chitseko tiyeni tilole ma refugees ajoine society yathu ngati akutishayinira vuto ndi ifeyotu vuto ndi ife ma informal traders amapita ku Salima kuja chani kukatsegula kashopu kumene kuja kumapanga zinthu ifeyo tikukanika chifukwa choti IQ yathu singafanane ndi magaya awowo ndi anthu anzeru mm? anthu amabwera akunja kumadzatishainira tikuyena kusintha attitude ndi ifeyo sitimadziwa business sitimadziwa administration ya zinthu nchifukwa chake ti anthu takunja timabwera kudzatishainira aMalawi umachita kudziwira kuti shop iyi ndi ya aMalawi umadziwa kuzi- umachita kudziwira kuti business ya aMalawi ndi eh? siimatan siimapitanso patali amangokhala kuti waona- akungoononga ndalama zake chifukwa choti umakhala ngati ukulimbana ndi society andione ine andione ine hmm? basi it's about him and his family and him showing kuti iye ndi dolo chani ayi amwene hmm? be humble eh? thandizani society be embedded in society Ndi chifukwa chake anthu akutishainira, nchifukwa chake ifeyo tikupanga nsanje, chifukwa chake zikufika pamene zikufikapa. Ndiye ineyo monga Moto Mbaya ndili mbali ya marefugees eh, chifukwa choti pa umunthu, chifukwa choti kuonanso kumene tikuchokera ifeyo, chifukwa choti kuonanso zimene zinachitikira ifeyo mu history hmm. monga atumbukafe atumbukafe amene tathawa ku ku- ku Tanzania kakubwera ku Malawi angoni achoka ku, ku south africa kubwera ku malawi ankapha anthu ngati ifeyo kutithamangitsa kumeneko nde kuti tipite ku nyanjako eh, kuli kuli ku- kuli ayawo kumeneko aku- akutigulitsa ku- ku nkhotakota kumapita kuchani ku, ku tanzania slavery eh, anatipulumutsa ife ndi azungu eh, nde tiyeni tikhalenso ndi mtima umene wo- womanena kuti anthu amene sakuchita bwino anthu amene zinthu zikuwavuta tiziwathandiza tisamakhale pedantic malamulo akuti choncho basi zili ngatitu zija zoti chamba hmm, munthu ampeza ndi ndudu ya chamba malamulo akuti chani basi tiziona kuti kodi context yake ndi chani eh? justinian law imanena kuti you know, malamulo azichoka should be based just pa umunthu nde ah, amalawi ndi zimene zozotu ineyo bright mhango aka moto mbaya ndili mbali ya marefugees ndimapanga timavidiyo tambiri tangati timeneti ti kuti anthu aziganiza mokuya beyond chimene amadziwa kale follow me and like and subscribe share chill